e nwere ụdị ihe mgbu na-abụ ọ bịara mmadụ etu ọ jụwa onwe ya ụdị ụwa ọ pụtara ihe a ọ na-ajụ ka ọ bụkwa chi kere ya kere ndị ọzọ ka ụwa nke ya ọ dịzi iche o bukata bukata ọ dịka ọ bụ na anaghị ebu ọ na-atụ anya na ọ ga-adị mma ọ kawanye njọ ọ na-akwachi o si ebe ọzọ na-adọka ị makwa ihe bụ mmadụ ili ụmụ ya isii n'ala ya bụ na ụmụ ya nwụgidere nwụruo isii o jidezie naanị otu nwa otu nwaanyị fọrọ afọ ihe ji ndụ ya dị ka owu ya bụ na ihe ji ndụ ya aghagha aghagha a na-atụ anya na ihe nwere ike ime mgbe ọbụla mana i lekwa anya hụ na ọnwụnwa a na ihe mgbu ahụ bụ ihe e nwere ike iji gboo wee gbochie mana ị mara na ụfọdụ ụmụ mmadụ na-abụ ha dachaa n'elu ewebe nwa ụdọ mmiri chefuzie na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya ntị adịkwa onye m ji maka ya ekwu okwu a bụ antị ọgọ ị makwa ihe bụ mmadụ itinye ụmụ ya isii n'ala ọ bụghị ofu ọ bụghị abụọ nke o ji abụ atọ ka nke mbụ si nwụ ka nke abụọ si wee nwụ ihe gburu nke atọ gburu nke anọ gbuo nke ise nakọrọ ya nke isii otu nke asaa fọrọ afọ ka ihe ahụ loro ụtara na-achọ ịrakọrọ ofe a kpọọ ya sickle cell akwa ụmụ ya ndị nwụrụ anwụ bere na ihe mgbu ha gabigara anaghị ekwe antị ọgọ cheta ọ nọ n'ala n'elu akwa ụja ha na-eti ya n'isi o mee ka o ji tinye ha uche ọ dị ya ka onye ga-agba ara ọ laba ụra mee ka o mechilatara anya ọ na-ahụ ha na nrọ na-ahụ ka ha si ebe ma ịmụ anya abalị ha nwụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ọbara a na-etinyere ha ma ọgwụ a na-agba ha n'elu ya mana egbutuchakwa igu ọ daa ka ibe ya otu nwa ya nke dị adị a na-akpọ onyi nwa dị afọ iri abụọ ị hụ nwata ọ maka ya ka e buru gawara ụlọ ọgwụ n'abalị nwata ma akwụkwọ nwee nrọ maa mma ka ihe ji ndụ ya dịzi ka eriri oge ụfọdụ ị hụ ya ọ na-achị ọchị ọ na-egwu egwu ka ụmụaka ibe ya mana ọ laba n'abalị pilo o ji wee hiri isi abụrụ sọ anya mmiri ihe mgbu anaghị ekwe ya megharịa ahụ anya ya na-acha ọbara ọbara maka o ji akwa wee mere nri ike a na-agwụ ya ihe mgbu onyi na-agabiga ekwesịghị ka mmadụ ọbụla gabiga ya ma ya bụrụzie nwatakịrị ka ya bụ ihe bịakpụrụ ya n'abalị nne ya maghịzi ihe ọ na-eme ọ maghịzi ihe ọ dị ya ka ya menwe emenwe o chetaghịzi yiri ihe ụkwụ ọgọdọ ya atọpụ ya n'ukwu ọ maghị ebe ịchafụ ya dị naanị mkpu ka o ketara na-eti a kpọrọ onyi ruo n'ụlọ ọgwụ dọkịta ele ya ahụ sị na ọ bụ sickle cell a na-agbagharị a sị ọ ga-aṅụ ọbara e gote akpa ọbara ise ọ ṅụọ a chọọ oxygen tinyere ya n'imi o were na-ekute ume antị ọgọ akpọọ ndị ụka a na-ekpe ụfọdụ ndị mmadụ a na-emetere antị ọgọ ebere ebe ụfọdụ nọ na-ata ụta na ọ ma na ọbara ya na di ya ekwesịghị ịlụ ha gaa lụọ ya tinyesi ụmụaka n'ahụhụ ịhụnanya mechiri ha anya meziri ụmụaka ji ata ahụhụ a ọ bụzi maka ịhụnanya ka a na-akọ na ọ bụ ya bụ ịhụnanya bụ ihe mere ya obi ụmụ ya isii ike gwụrụ gee m ntị tupu ị lụọ di maọbụ ị lụọ nwaanyị gbakwa mbọ ka ma ahụ gaanụ lee onwe ụnụ ahụ lee mara ma ọbara gị na ya ọ ga-amakọ ejikwara maka ịhụnanya chee na ihe ịrịba ama ga-eme ugbu a abụkwa oge gboo wasakwanụ anya ebunyekwana ụmụaka gị nnu hara mmiri sonwe ha as anaghị alụkwa as ss anaghị alụkwa ss as aga alụkwa ss know this and know peace ị bụrụ onye nne ị bụrụ onye nna nwa gị kpọrọ onye ga-alụ ya maọbụ onye ọ ga-alụ bata gwanụ ha gaa lee ahụ ka ụnụ hụ i were anya gị ma na ha makọrọ tupu ị na-enye onye ahụ nwa gị maka ụmụ ụmụ gị ịtakwa ahụhụ sickle cell ana emekwa ebere egbu o nwere ndị a ga-agbagide ọgwụ aka ha na-ere ere mana ị ga-akwụsị n'ịgba ha ọgwụ ị ga na-agba ha ọgwụ anụ ahụ a na-achụ amakwa ọkwa bụ ajọ anụ ihe ahụ tagburu nkịta sikwara ike rikwa adụ dụọ onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie